Go mbeannaí Dia daoibh a chairde. Is mise Cathal Goan agus thar ceann Bhord Comhair ba mhaith liom fáilte mhór chroíúil a fhearadh romhaibh ag an ócáid fhíorúil seo, seoladh na Nollag de Iris Comhar agus Leabhar Comhar. Sula gcuirim aoi-chainteoir an tráthnóna seo in aithne daoibh, Ba mhaith liom cúpla focal gasta buíochais a ghabháil lenár gcuid maoinitheoirí, sin iad Clár na Leabhar Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge. Tá muid go mór faoi chomaoin acu as a gcuid tacaíocht leanúnach d'imeachtaí agus do ghníomhaíochtaí Comhair. Anois, is pléisiúr pearsanta domhsa aoichainteoir an tráthnóna seo a chur in aithne daoibh. Bean í as Árainn Mhór i dTír Chonaill, a bhfuil a saol gairmiúil caite go céimiúil aici ag plé le nuatheangacha in Ollscoil Mhá Nuad. Ach le tamall de bhlianta anois is fearr an aithne náisiúnta atá uirthi mar chathaoirleach ar Bhord Údarás na Gaeltachta. Is ansin atá sí ag cruthú go héifeachtach agus go gaisciúil i mbun an ollchúraim sin. Gan a thuilleadh moille, mar a deirim, is pribhléid agus is pléisiúr domhsa Anna Ní Ghallachair a chur i bhur láthair. Go raibh maith agat, a Chathail. Tá mé thar a bheith buíoch as cuireadh a fháil Comhar na Nollag agus an dá leabhar seo, An Dara Rogha agus An Clog, a sheoladh. Agus mé ag iarraidh smaoineamh ar ábhar cainte a tharraingeoidh le chéile oiread páirtithe leasmhara agus is féidir, scríbhneoirí agus léitheoirí Comhar agus an dá úrscéal, Údarás na Gaeltachta agus an phleanáil teanga, iad siúd a bhfuil suim acu i gcaomhnú agus i gcur chun cinn na Gaeilge go náisiúnta, chinn mé ar ábhar nach mbíonn go leor plé air, dar liom, agus atá mar bhunchloch do thionscadal na Gaeilge, sé sin, oiliúint na múinteoirí. Ar ndóigh, tá go leor ábhair eile ag baint leis an Ghaeilge ar chóir aird a tharraingt orthu, an díchultúrú náisiúnta a tharla nuair a rinneadh gearradh siar ar litríocht na Gaeilge san Ardteist in 2011 ar an ábhar go raibh sí ródheacair ag na daltaí measadh de réir cosúlachta nach raibh Shakespeare ródheacair acu, ach sin scéal thairis. Ba mhaith liom dála an scéil. tacú leis na moltaí atá déanta ag an ghrúpa oibre atá ag cur i gcoinne na n-athruithe atá beartaithe ag an CNCM. Tá an grúpa oibre ag moladh dhá ábhar Gaeilge a thabhairt isteach, ceann le béim ar chúrsaí teangan agus an ceann eile le béim ar litríocht agus ar shaíocht na Gaeilge, ach ar ais chuig ceist na múinteoirí. Le cúig bliana déag nó mar sin, tchí muid go leor polasaithe agus straitéisí leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus a neartú atá ar leibhéal níos aoirde ná rud ar bith a tharlaigh le fada an lá roimhe sin, an feachtas le stádas oifigiúil agus oibre a bhaint amach don Ghaeilge san Aontas Eorpach, an straitéis 20 bliain don Ghaeilge 2010-2030, plean gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022. an Polasaí don Oideachas Gaeltachta a tugadh isteach in 2017. Ag eascairt as an Pholasaí Oideachais tá bunchéim agus iarchéim trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil, an B.Ed i gColáiste Marino agus an M.Ed san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i gColáiste Mhuire gan Smál, agus tuigim go bhfuil rachairt mhór ar na cúrsaí sin agus cumas láidir sa Ghaeilge ag na hiarrthóirí. Is céim mhór chun tosaigh iad. Ach is cúrsaí trí mheán an Bhéarla a dhéanann an chuid is mó de na bunmhúinteoirí agus meánmhúinteoirí ar fud na tíre. Féachfaimid ar an bhunmhúinteoireacht mar shampla. De réir thuarascáil an Phríomhchigire 2018, a bhaineann leis na blianta 2013 go dtí 2016, ar leathanach 51, deirtear. Tá ár dtorthaí maidir leis an Ghaeilge i bhfad níos diúltaí ná iad siúd don Bhéarla nó don Mhatamaitic. Is léir meath ar thorthaí leanaí sa Ghaeilge ó thuairisc an Phríomhchigire roimhe seo sa bhliain 2013, nuair a bhreithnigh cigirí go raibh cáilíocht na foghlama go maith nó ní b'fhearr in 76% de na ceachtanna a ndearnadh meastóireacht orthu. Níl an dul chun cinn is gá a dhéanamh ag líon suntasach leanaí sa Ghaeilge. Ar an leathanach céanna, deirtear go raibh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama níos lú ná sásúil ar 28% de na bunscoileanna ar rinneadh meastóireacht ar an scoil uile orthu. Don tréimhse chéanna bhí 60% go maith agus 12% an-mhaith. Ach is údar imní an 28% Mar atá fhios againn, ceann de na torthaí atá ar an ísliú stádais do mhúinteoirí a tharlaigh nuair a gearradh siar a dtuarastal ná go bhfuil ganntanas múinteoirí ann anois agus go mbíonn scoileanna ag súil le daoine nach bhfuil cáilithe le hionadaíocht a dhéanamh. Seans maith, mar sin, gur níos diúltaí a bheidh an chéad tuarascáil eile. Is beag an t-iontas go bhfuil an laige sin sa chóras. Tá cuid de na bunchéimeanna san oideachas bunscolaíochta nach bhfuil mórán le cois 40 uair an chloig teagaisc sa Ghaeilge thar 4 bliana i gceist iontu, móide dhá thréimhse coicíse sa Ghaeltacht. Ciallaíonn sé seo go mbeidh siad ag déanamh go maith má éiríonn leo an caighdeán Gaeilge a bhí acu ag déanamh na hArdteistiméireachta daofa a choinneáil. Os rud é nach mbíonn tástálacha ríomhchonartha le déanamh ach ag na scoileanna Gaeltachta agus na Gaelscoileanna, ní léir go mbíonn an tiomantas céanna ann i gcónaí don Ghaeilge agus tá sé sin furasta a thuigbheáil, go háirithe i gcás na múinteoirí a thuigeann nach bhfuil a gcaighdeán Gaeilge féin thar mholadh beirte. Tá ceist eitice ann fosta, nó. Os rud é go bhfuil an Ghaeilge éigeantach agus go hóg-mhaíodh, tá dualgas ar an Stát an teagasc is fearr a chur ar fáil sa tseomra ranga agus gan an Ghaeilge a fhágáil in áit na leithphingine. Tá sé thar am athbhreithniú a dhéanamh ar oiliúint na múinteoirí Gaeilge sa tír. Mar a chuireas muid, a bhaineas muid. Tá sé de dhualgas orainn uilig. a chinntiú go mbeidh léitheoirí ag Comhar agus ag úrscéaltaí agus drámaí agus filíocht as Gaeilge sna blianta beaga amach romhainn. Déanaim comhghairdeachas ó chroí le achan duine a raibh baint acu le Comhar na Nollag, an fhoireann, na scríbhneoirí, na filí, na léirmheastóirí agus fógraím go bhfuil sé seolta. Léigh mé An Loch le Paula Murray le fonn agus le pléisiúr. Leabhar deas í, tús, faiteadh faoi bhreitheanna. faoi lánúin, Rita agus Hugh, atá ina gcónaí cois locha. Déantar cur síos ar na deacrachtaí atá ag an bheirt, ar an ghrá atá eatarthu, ar thábhacht a gclainne daofa, agus aithneoidh achan duine gnéithe dá shaol féin iontu. Chomh maith leis sin, Is cineál duan don dúlra atá sa leabhar, ina ndéantar cur síos ar ainmhithe atá ina gcónaí sa cheantar cois locha agus a mbíonn ar bun acu. Tá an teanga simplí ach dúchasach go maith. Is leabhar í atá fóirsteanach mar chéad chéim don fhoghlaimeoir Gaeilge atá ag iarraidh tabhairt faoin litríocht den chéad uair. Tá foclóir ag bun an leathanaigh mar chuidiú agus ag deireadh an leabhair. Ina theannta sin, tá go leor nathanna agus focail dúchasacha as Gaeilge Thír Chonaill agus b'fhéidir nach drochsmaoineamh a bheadh ann go léifeadh daoine le canúintí eile í le heolas a chur ar an chanúint bhinn sin. Ar scor ar bith. Tá mé cinnte gur beag léitheoir Gaeilge nach mbeadh sásta í a fháil ina stoca Nollag, is cuma cén leibhéal Gaeilge atá aige nó aici. Ba dheacair leabhar a fháil a bhí níos difriúla ná an lá atá sé sin déanta le leabhar Celia de Fréine ins An Dara Rogha. Tá os cionn 250 leathanach inti agus caithfidh mé a admháil go raibh sé doiligh agam í a leagan síos. Cuireann an t-úrscéal síos ar shaol diostóipeach in áit a dtugtar Bithsféar a Naoi agus ar bhean óg chliste, Emma, a thuigeann nach bhfuil saoirse aici. Tá na bithsféir cruthaithe mar nach raibh an saol mar atá aithne againne air inmharthana a thuilleadh de bharr phaindéime agus athrú aeráide. An tseanré a thugtar ar an saol sin. Déantar iarracht an dúlra, an nádúr, an bheatha agus mianta an duine a cheansú agus a choinneáil faoi smacht. Múintear nach ann don ghrá. Cuireann an scéal 1984 le Orwell i gcuimhne domsa, nó sraith teilifíse Shasanach ó na seascaidí a bhfuil The Prisoner air. Ach, murab ionann is na scéalta sin, Tá go leor de ghnéithe an tsaoil dhiostóipigh nach fada ó shaol an lae inniu iad, mura bhfuil siad ag tarlú cheana féin. Má tá nathanna dúchasacha Gaeltachta sa gcéad leabhar, is Gaeilge uirbeach atá sa leabhar seo, teangaidh lom thasc a oireann go maith don chineál domhain a bhfuiltear ag cur síos air. Chomh maith leis sin, tá foclóir nach gcastar ar an léitheoir Gaeilge go rómhinic. foclóir an leighis, foclóir na géineolaíochta, foclóir na hobstatraice. Níl a fhios agam an bhfuil sé i gceist ag an údar cuid a dó a scríobh. Má tá, beidh mise ag reathaidh amach lena cheannach. Mar sin, a chairde,

Baineann an písín seo le leis an gcéad lá a chaitheann Emma ar an gcoláiste agus beidh sí ag stuidéar Géineolaíocht an t-ábhar a bheidh á stuidéar aici. Tar éis scaithimh Thug mé comhartha ar ollfhoirgneamh bricí buí faoi deara, an coláiste ildámhach. Laistigh de, bhí forhalla le hurlár déanta de thíleanna ar dhathanna an tuair cheatha, ceann amháin acu ag seasamh do gach ceann de na seacht ndámh, leigheas, dearg, innealtóireacht, oráiste, talmhaíocht buí, eolaíocht glas, teicneolaíocht gorm, polaitíocht indeagó. Bhí na mion-ábhair, ar nós na n-ealaíon agus na ndaonnachtaí, bailithe faoin gceannteideal Araile, vialait. Bhí deasc riaracháin lonnaithe i lár an fhorhalla. Taobh thiar de sin, roinn na tíleanna i bpasáistí éagsúla de réir datha. An pasáiste dearg á leanúint agam, bhain mé doras sféar-ghloine amach a raibh na focail 'Dámh Leighis' i gcló air. Osclaíodh an doras romham. Taobh thiar de, bhí fáiltiú a raibh tíleanna ar dhathanna éagsúla dearga ag sní uaidh. Lean mé an ceann flanndearg gur shrois mé doras sféir-ghloine a raibh Rannóg na Géineolaíochta breactha air. Osclaíodh an doras sin romham freisin agus isteach liom chuig seomra beag ar dhath béasa nach raibh duine ná deoraí le feiceáil ann. Ocht ndeasc a bhí sa seomra, iad socraithe i leathchiorcal mórthimpeall ar ardán. Os a gcomhair amach ar thaobh deas an ardáin bhí deasc agus cathaoir an ollaimh agus scáileán taobh thiar díobh siúd.

Tuigeadh dom ansin an fáth go raibh an triúr céanna go mór le chéile an tráthnóna roimh ré. Faoi mar a dúirt Lúcas, bhí seisean roghnaithe don chúrsa sin freisin. Ben, Stuart agus Goran ainmneacha na mbuachaillí eile. Bhí mo dheasc féin lonnaithe ar dheis, an ceann ab fhaide ón doras. Sula i bhfad, osclaíodh an doras agus isteach leis an triúr cailíní. Rinne mé iarracht rud eicínt cliste a rá. Tá ríméad orm gur roghnaíodh mé don chúrsa seo in éindí libhse. Lig Gerta grágaíl gáire asti. Scaoil Ludmilla osna. Má deir tú liom é! arsa Francine. Ní hamháin go raibh an triúr acu tar éis éirí cairdiúil lena chéile, ba léir go raibh Francine tar éis an bheirt eile a dhianteagasc i mo choinne. anall léi ar a suaimhneas chugam, a lámh leagtha ar mo dheasc aici, bhreathnaigh sí sa dá shúil orm. Go raibh míle maith agat. Mhúscail Buachaill Lafferty go luath. D'éist sé. Níor chuala sé an ghaoth, níor chuala sé an fhearthainn. D'éirigh Buach Ó Laifeartaigh go ciúin. Bhí a chéile mná Rita ina codladh go fóill. Ní raibh sé ag iarraidh Rita a mhúscailt. Shiúil sé anonn go dtí an fhuinneog. D'amharc sé amach ar an loch. Éirí na gréine a bhí ann. Bhí an lá ag gealadh. Chonaic sé an loch faoi sholas na maidine. Bhí an loch faoi shuaimhneas. Chonaic sé duilleoga sa loch agus craobhacha crainn, a leithéid d'oíche, a leithéid de stoirm. Bhfuil an bád ar ancaire go fóill? a dúirt sé leis féin. Bhí eagla air nach mbeadh. Rachadh sé amach ar ball le fáil amach. Chorraigh a bhean insan leapa. 'Tá muid beo go fóill, a dúirt sí. 'Buíochas do Dhia. 'Tá muid beo go fóill, a d'fhreagair Buach. 'Buíochas do Dhia. Shuigh sé ar an leapa in aice léi. 'Níor mhúscail mé thú? 'Á, níor mhúscail, a dúirt sí. 'Bhí oíche chorrach agat, a dúirt sé léi. 'Bhí oíche chorrach againn beirt, a dúirt sí leis, 'a leithéid de stoirm. Ní raibh drochaimsir mar sin againn le tamalt. Bhí drochoíche agat mar gheall ar na drugaí, a dúirt Buach go cineálta léi. Thost Rita. Bhí sí tuirseach. Níor chodail sí go maith. Labhair sí sa deireadh agus labhair sí go ciúin. Bhí drochoíche agam mar gheall ar na drugaí agus mar gheall ar an stoirm. Dúirt an dochtúr liom go mbeadh drochoícheanta agam. Dúirt sé go mbeadh drochlaethe agam fosta, ach tháinig mé slán ón oíche aréir, buíochas do Dhia. Tháinig, a dúirt Buach, tháinig tú slán ón oíche aréir, buíochas do Dhia. Mar sin, táim chun cúpla focal a rá anois mar gheall ar an leabhar is déanaí ó Chló Léann na Gaeilge. Teideal an leabhair seo ná Ó Chleamairí go Ceamaraí, Drámaíocht agus Taibhealaíona na Gaeilge fé Chaibidil, agus is iad Éadaoin Ní Mhuircheartaigh, Róisín Ní Ghairbhí agus Pádraig Ó Liatháin na heagarthóirí. Mar sin, cnuasach aistí léannta atá sa leabhar seo agus tá trí rannóg ann. Aistí taighde foirmiúla atá sa chéad rannóg, sin taighde agus tráchtaireacht. Sa tarna rannóg ansan, compántais cleachtóirí agus cleachtais. Cloisimid ó dhaoine atá gníomhach mar chleachtóirí i ngort na drámaíochta Gaeilge. Agus sa tríú rannóg, spotsholas ar thogra, pléann cleachtóirí léiriú nó togra amharclannaíochta ar leith. Mar sin, chun blaiseadh beag den saothar seo a thabhairt daoibh, léifidh mé giota beag anois as an réamhrá. Mar sin, deir na heagarthóirí, Sé ár mian ná go gcuirfidh a bhfuil pléite anseo léitheoirí ag smaoineamh go leathan ar scéal na drámaíochta Gaeilge. Agus tá súil againn go bhfuil comharthaí bóthair curtha ar fáil againn a chuirfidh scoláirí, mic léinn, teagascóirí agus cleachtóirí ag fiosrú foinsí taighde ilchineálacha agus go ngríosófar iad le tabhairt fé thaighde iad féin. Tá súil againn freisin go raghaidh an leabhar i bhfeidhm ar dhaoine ar bhonn na samhlaíochta agus go mbeidh spreagadh agus misniú ann do lucht éigse. Mar sin, beidh an leabhar seo á fhoilsiú go luath ag Cló Léann na Gaeilge. Bígí ag faire amach dó.

Is gearr go bhfoilseofar eagrán na bliana seo de Comhar Taighde, sé sin, eagrán 7, agus cuimsíonn aistí an eagráin seo réimsí éagsúla de léann leathan na Nua-Ghaeilge. Beidh cúig alt in eagrán na bliana seo, alt le Micheál Mac Craith ar shaothar Thaidhg Uí Chianáin agus turas na nIarlaí chun na Róimhe sa seachtú céad déag, alt le Ben Ó Ceallaigh a bhreathnaíonn ar an mbeartas teanga i leith na Gaeilge ó 2008 go dtí 2018, Alt le Christine Ní Chathasaigh agus TJ Ó Ceallaigh faoin tumoideachas iar-bhunscoile, agus alt le Laoiseach Ní Choistealbha agus filíocht Conleth Ellis faoi thrácht aici. Agus den chéad uair ariamh, foilseofar aiste i nGaeilge na hAlban in Comhar Taighde i mbliana, alt le Nathaniel Harrington ar nualitríocht na Gaeilge Albanaí. Agus lena chois sin ar fad, beidh seacht léirmheas ag údair éagsúla san eagrán chomh maith. Anois agus obair ar eagrán na bliana seo nach mór thart, is gearr go mbeidh mé féin agus mo chomhghleacaithe ag tosú arís ar an gcéad eagrán eile. Mar sin, a scoláirí na Gaeilge, bígí i dteagmháil linn agus bígí chugainn mar is é tús mhí Feabhra an spriocdháta le haghaidh an chéad eagrán eile de Chomhar Taighde. Idir an dá linn, b'íocshlánaigh mhór mhaith í. Bhuel, sin é, a chairde, tá ceann scríbe bainte amach againn, tá muid beagnach ag deireadh na hócáide. Ach sula scarfaidh muid, ba mhaith liom cúpla focal buíochais eile a rá, agus i ndeireadh seo, is ó mo chroí amach a deirim le Ellie Shaw agus Jennifer Gordon, an bheirt atá i mbun cúraimí Comhar go gairmiúil, ba mhaith liom a rá nach bhféadfadh muid a bheith in ann feidhmiú Choiribe gan a gcuid oibre siúd. Tá an bheirt acu go hiontach ar fad i mbun a gcúraim. Mar an gcéanna, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do bhaill Bhord Chomhar, an dream deonach atá taobh thiar de gach rud a thagann ón stábla áirithe foilsitheoireachta seo.

'Sé mo ghuí go mbeidh Nollaig Mhór Mhaith agaibh agus gur i gcuideachta a chéile go fisiciúil a bheas muid an chéad uair eile a mbeidh seoladh de shórt ar bith ag Comhar. Slán agaibh.